Dia daoibh a chairde, tá súil agam go bhfuil sibh go breá ar maidin. Táim ag iarraidh dul fríd an achoimre s'agamsa anseo. Chuaigh mé fríd an achoimre as an téacsleabhar Samhlaíocht inné, seo ceann atá rud beag níos simplí. Maith go leor. Tháinig bean óg go dtí an stáisiún traenach sa charr lena máthair. Bhí ar an seanbhean dul go dtí an leithreas agus bhí sí ag tabhairt amach fadúda. Ach dúradh léi fanacht, she was told, dúradh léi fanacht, go dtí go dtiocfadh a hiníon eile, until her other daughter would come. Now you can refer to her as a hiníon or an t-altra, she's a nurse, a lot of people would see it just as a nurse, tá sin maith go leor, braitheann sé ort féin. Nuair a tháinig sí, nuair a shroich sí an stáisiún traenach, d'imigh an bhean óg isteach sa stáisiún agus ar aghaidh léi. So sin an stáisiún traenach. agus í ag léamh, nuair a bhí sí ag léamh ar an traein, bhí sí ag léamh leabhar grá, chonaic sí fear dall ag teacht isteach ar an traein. Shuigh sé síos os a comhair. Bhí cuid mhór suíocháin ar an traein ar fáil ach díreach, shuigh sé síos díreach os a comhair amach agus mála donn ina láimh aige. Bhí bata siúil aige, rud a thugann le fios dúinn gur fear dall é, agus bhí mála taistil aige chomh maith. Bhí sé ag cur isteach ar an bhean, bhí sé ag cur as di, annoying her. Bhí sin ar an liosta foclóra s'agaibh. Bhí sé ag cur isteach uirthi mar bhí sé ag scuabáil na gcos faoin tábla, bhí sé cineál corrthónach faoin tábla. D'úsáid an fear ionanáilitheoir, now you can call it an ionanáilitheoir or an análóir. you probably find análóir easier to spell. D'úsáid an fear um, an t-análóir mar bhí asma air, bhí drochasma air. Thóg sé cáca milis amach as an mhála. Ba mhaith leis cupán caife a ól leis agus dúirt sé sin léi. D'iarr sé, he asked, d'iarr sé ar an bhean cupán caife a fháil dó. ach ní raibh sí sásta cuidiú leis, ní raibh sí ag iarraidh cabhrú leis, ní raibh sí toilteanach bheith cineálta leis, tuigeann sibh. Bhí an fear ag dul ar saoire, ar a laethanta saoire, go carabhán a mháthar cois farraige agus bhí sé cineál, em, bhí sceitimíní air go raibh sé ag dul, eh, ar a laethanta saoire cois farraige carabhán a mháthar that's your tuiseal, tuiseal ginideach the caravan of his mum. Chuir sé ceist ar an bhean faoin leabhar a bhí aici so he asks her about this leabhar agus dúirt sí gur scéal grá a bhí ann and she says that it's a scéal grá, em, rud atá cineál íorónach mar ní duine grámhar í an bhean óg sa scéal ar chor ar bith. Mhínigh sé di, he explained, go raibh an t-asma go holc air ó bhí sé óg, so d'inis sé scéal di faoin asma a bhí air agus cé chomh holc is a bhí sé ó bhí sé iontach óg. Bhí sé ar an raidió fiú á phlé, discussing it, á phlé. Ní raibh an bhean ag iarraidh labhairt leis, níor mhaith leis an bhean óg bheith ag caint leis agus dúirt sí leis gur mhaith léi a leabhar a léamh. em so she said she's just trying to read her book she wants left in peace ach lean sé ag caint léi gan stad gan staonadh lean sé he continued on and on arís thug sé cic don bhean faoin tábla i ngan fhios dó féin he kind of kicked her under the table rud a chuireann isteach uirthi arís so tá an bhean óg ag éirí crosta anseo. Dúirt sé go raibh eolas an bhealaigh aige ó bhí sé ina ghasúr and he starts showing off now, he says he knew eolas an bhealaigh, em the knowledge of the journey tuiseal ginideach bealach changes to eolas an bhealaigh ó bhí sé ina ghasúr ó bhí sé, em, ina bhuachaill óg ó bhí sé ag aois óg. D'iarr sé ar an bhean ceist a chur air, so he asks her to ask him questions, faoina raibh lasmuigh den fhuinneog, faoi cad é a bhí le feiceáil taobh amuigh den fhuinneog. D'inis sé di go raibh bá agus abhainn le feiceáil and he says to her that there's a bá, a bay, and an abhainn and a river. Faoin am seo, by this time, bhí sí dubh dóite leis, tá sí bréan de bheith ag éisteacht leis, she's kind of sick of, she's fed up with him. Agus shocraigh sí ar bhob a bhualadh air. Now, bob, sin focal eile ar cleas. She decided to play a trick on him. Lig sí air go raibh loch mór agus bád le feiceáil taobh amuigh. She let on, chuir sí i gcéill, lig sí air. that there was a lake and a boat taobh amuigh den traein, bhain sin geit as an fhear and this gave him a fright, bhain sin stad as an fhear agus d'úsáid sé an an análaitheoir arís an t-análaitheoir, bhain sé sult as an análóir arís. Tháinig an freastalaí leis an chaife. Sa deireadh. So the waiter comes, D'iarr sé ar an bhean an siúcra a chur sa chaife dó, and Paul asks the woman an siúcra a chur sa chaife dó mar gur fear dall é agus tá sé cinéal deacair dó, ach níor chuidigh sí leis, dhiúltaigh sí cuidiú leis, she refused to help him. Thosaigh sé ag ithe an cháca ar nós muice, now you know muc is a pig, like a pig, ar nós muice, that's your tuiseal ginideach as well.

Ansin dúirt sí leis go raibh péist sa cháca She says to him go raibh péist that there was this worm in the cake Dúirt sí go raibh an phéist bándearg and she says that the worm is pink agus gur cosúil gur ith sé píosa de and that it was only a leathphéist that it was only half a worm So it seemed gur cosúil gur ith sé píosa de It seemed that he had eaten a piece of it. cos it was only a leathphéist, run, chuir sin scanradh agus líonrith ar an fhear bocht. Now scanradh, sin focal eile ar eagla, and líonrith is panic. Sin an rud, em, that's what kind of brought on his taom asma, em, an fear bocht, ba léir go raibh taom asma air, so it was clear that he was having a taom asma. So taom asma is an asthma attack. Bhog an bhean an t-ionanálaitheoir, or bhog an bhean an t-análóir, ionas nach raibh sé ábalta teacht air so that he wouldn't be able to get to it ionas nach raibh sé ábalta teacht air. D'fhéach sí air gan trua and she just looked at him gan trua, with no pity nuair a thit sé i laige sa suíochán when he passed out nuair a thit sé i laige sa suíochán ar an traein. Fuair sé bás. He died. Tá sé marbh ag deireadh an scannáin. Nuair a stop an traen, d'imigh an bhean gan stró ar bith uirthi, gan stró ar bith, gan trua ar bith, gan imní ar bith uirthi. So is léir nach duine deas í an bhean seo. Is léir gur duine chruálach, mhailíseach, gur drochdhuine í, amach is amach, agus is cuma léi faoin fhear bocht mar go raibh sé ag cur isteach uirthi ar an turas traenach. So she's not remotely bothered about his welfare, she has no pity, imíonn sí um agus fágann sí an fear bocht marbh ar an traein. um So is scéal scannán iontach suimiúil é atá déanta go maith but an teachtaireacht atá ann, deirtear cuid mhór an turas a bhí ann, ní fhaigheann muid amach cén ceann scríbe. a bhéas acu, we're not told what their actual destination is. Tá fhios againn go bhfuil an stáisiún traenach i Ros Láir ach an ceann scríbe, an destination, níl muid ró-chinnte faoi sin ach amháin go bhfuil sé cois farraige. But you could see this film as a journey towards death. for the fear dall. B'fhéidir go bhfuil sé ag dul chun báis mar em you know nuair a théann sé ar an traein agus nuair a shuíonn sé síos os comhair na mná tá sceitimíní air go bhfuil sé ag dul ar a laethanta saoire em agus so tosaíonn sé breá sona agus cairdiúil agus cainteach ach ag an deireadh